I want to use this opportunity wee na-ayọ Father Reverend Ejike Mbaka the Big Daddy ana m ayọ gị on behalf of Ogechi Njaka n'ihe o kwuru concerning you ana m ayọ gị on behalf of Ogechi Njaka n'ihe o kwuru allegation o boro gị ana m asị gị biko forgive o forget ọ n'ụwa ka anyị nọ ọ bụrụ na mmehie adịghị mgbaghara ayaha adị mana nna anyị ukwu iwe ewena gị ọ kwa sọ na Naịjirịa ka ọ na-awụ a jụọ okenye ajụjụ a sị na ọ wụ mkparị enwegwere onye dị above inye correction enwegwere onye dị above ịjụ ajụjụ Ọzọemena nwa Nsugbe gụrụ egwu wee sị okenye na-agwa nwata okwu nwata anụ nwata na-agwapụ okenye okwu okenye anụ na ọ atụkọta uche atụkọta uche ka eji aga iwe ewena gị nna anyị enwere vidio i mere ị sị Ogechi Njaka na enyere ya ọrụ na Amerịka ọ na-arụ then nwantị nwantị e tie ya aka o si obodo oyibo zuzuru nata ọ kakọrọ otu i si wee kwuo ka ntị ekwu ya o wee baa na prison ezie gị ọrụ ị nọ na amerịka na-arụ ya ị mara na enwere ike ka ike na ekpe ekpere tie aka n'ọta ebe a i si amerịka si ebe a zuzuru nata hia banye nga enwere ike ka ike na ogoja language a na-akpọ ya ọwọhụ ọwọ by whose power working in us Ephesians 3:20 nna anyị ukwu ewena iwe otu ajụjụ m chọrọ ịjụ ebe a wụ gwakene anyị onye ahụ nyere ya ọrụ ahụ ọ na-arụ onye ahụ gwara ya ihe o kwuru against you so that ka anyị mara ebe mmiri si bara opi ụgbọghịrị maka ọ yaha adị mma na ezobere onye ahụ maka ezobe onye ahụ ihe ọjọọ ga na-eme gịnị ga na-abawanye njọ so onye ahụ tinyere ya ọrụ ahụ nna anyị ukwu maka ka i si wee kwuo ị sị na enyere ya ọrụ ọ na-arụ so it means na enwere onye nyere ya ọrụ i nwee ike ị gwakene anyị onye nyere ya ọrụ ahụ ọ na-arụ by ibo gị allegation or ịkparị gị ka anyị mara onye ahụ so that ka anyị mara ọ wụ onye onye ahụ na-edufie anyị edufie ka ọ na-egosi anyị ụzọ nke ndụ onye ọ sọ ya bụrụ kpọkenere anyị onye ahụ afa ka anyị mara onye ahụ so that ka anyị mara ma anyị ga-ezebe ya eze ka anyị ga-agbata aka m wee sị ka m were opportunity a wee chetakwara gị nna anyị ukwu anyị ncha niine bụ mmadụ o nweghị onye wụ saint yeah enwe onye bụ saint n'elu ụwa a. ọ respect ka anyị kwesịrị inwe to our elders which enwere m a lot of respect for you sir enwere onye ara eme mistake enwerekwa onye ara nọkata anụ ahụ eyuzuo ya maka na I- I remember mgbe i buuru anyị amụma wee sị na Buhari wu eh, eh, eh, eh, a- a- answered as in prayer answered na buhari wu prayer answered wee sị na goodluck wu bad luck anyị enwere aṅụrị na buhari wu prayer answered wee kwenyere gị na goodluck wu bad luck mana nna anyị ukwu till today anyị amaghị ọnọdụ anyị nọzi n'ime ya maka ya bụ buhari buharịrị anyị buharịa everything nweghị o buhari ha ọzi o bu ọzi o amụma ahụ i buru na buhari wu prayer answered ka anyị nọ n'ime ya wee sị ihe e ji metụ ebe a aka wụ ị fụkwa na sometimes anụ ahụ anyị a na-edikwere anyị ọrụ anụ ahụ anyị a na-edinye anyị ọrụ yes wee na-arịọ gị biko e ji metụ ebe ahụ aka wụ na enwe onye enwe onye ara emefe emefe ọ sọ chineke wee mefe emefe ya enwere onye ara nọkata ọ kpaa agwa nke o ji bụrụ mmadụ ọ chukwu mere ka ọ dị otu a because ọ bụrụ na anyị kpawa agwa ka chukwu it means that there is no god and i mechakwara yọọ mgbagharụ i mechaa yọọ mgbagharụ na ihe mkpụsọmụọ ihe ndị ụka politics eji eji altar chukwu wee mee and anyị gbaghara yes we forgive dịka onye amụma na onye eze chineke i apologize on behalf of the whole men of god the whole pastors the whole priests the whole bishops

we cannot continue with such iniquities anyị ama nga n'iru n'alụlụ ana dị otu a anyị mejọrọ chukwu a na-azọ n'ebe a kụzi mmadụ ebe a ga-ebi ya aka ebe a ka a ga-esi mee ya ebe e sere mmadụ a sị na ọ chukwu na nwa na mmụọ nsọ atọ ihe ihe- ụwa ụwa- ihe gwụtọrọ ewere otito chukwu nyezie mmadụ ọ iwe chukwu wee dakwasị anyị iwe chukwu ka sokwa ụzọ abịa mana m na-ayọ ebere chukwu I, I pray that God will forgive us. Forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord. Forgive the church. Forgive your church. Forgive Christianity in Nigeria. We have gotten it wrong this time. Amen. Just let it be like this. If you want to misunderstand it, that is your business. I am apologizing to God. Yes, we forgive. Ebere akwa gị ka ị gbagharụkwa nwanne anyị nwaanyị na nwanne anyị nwaanyị ka ọ nwụrụ. Were akwa gị onwe onye ahụ na-etinyere ihe a ka ị kpọrọ anyị ya afa. Ọ bụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ. I so much love you and I so much respect you. Bible says, touch not my anointed and do my prophet no harm. akwụkwọ nsọ gwara anyị wee sị that we should honor our parents our father and our mother so that our days will be long on earth o wee sịkwa our father and our mother don't do what don't wrong your children don't offend your children ọkwa na aka ekpe aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri ndewonụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ ọkwa na ije ụwa